An dara gníomhaíocht eacnamúil ná gníomhaíochtaí tánaisteacha. An rud atá i gceist ná anseo ná uimhir a haon, ábhar nádúrtha a fháil, nó go bunúsach, bunábhar a fháil. Anseo, feictear go bhfuil rudaí á fháil ón domhain, nó ón fharraige, Sa gcás seo, iasc. Inchur a chuireanns muid ar an stuif seo. An dara céim a bhaineanns le gníomhaíochtaí tánaisteacha ná an stuif a dhéanann tú leis an inchur sin.

Déantar é seo ar fad i bhfoirgneamh darb ainm monarchan agus an próiseas a chuireanns muid ar seo. An tríú chéim a bhaineanns le gníomhaíochtaí tánaisteacha ná an rud a tharlaíonns i ndiaidh an mhonarchain, so nuair a théanns na táirgí amach chuig na siopaí. Nuair atá na hábhair críochnaithe, cuireanns muid táirgí orthu nuair atá siad réidh, mar shampla méara éisc nuair atá an éisc réidh le dhul ag na siopaí. agus aschur a chuireanns muid ar na táirgí seo. Ach cén fáth go mbeadh comhlacht ag iarraidh fréamh a bhunú in Éirinn sa chéad dul síos? Cén fáth go mbeadh siad ag iarraidh monarchan a bhunú ar chor ar bith? Bhuel, caithfear spás a bheith ann le foirgneamh a thógáil. Ba cheart go mbeadh an talamh cothrom agus, níos tábhachtaí, ba cheart go mbeadh sé saor. Ní féidir monarchan a dhéanamh i lár na cathrach, bheadh an talamh i bhfad ródhaor. Ní féidir sléibhte a bheith i gceist ach oiread. Ansin, caithfear na áiseanna iompair a bheith go maith freisin. Tá muid ag caint anois faoi, b'fhéidir, eitleán, leis na táirgí agus an aschur a chur amach agus an inchur a fháil isteach freisin. Seans maith go mbeidh mótarbhealach ag teastáil, ní hamháin do na hoibreoirí ach leis na táirgí a thaisteal chomh maith. Maidir leis an lucht oibre, caithfidh siad bheith go maith agus léannta. Ciallaíonn sé sin go bhfuil comhlachtaí ag iarraidh oibreoirí a bhí ag an gcoláiste nó ag an ollscoil. Tá siadsan ag iarraidh daoine a bheith ag obair dhóibh a bhfuil scileanna ar leith acu agus a bhfuil intleacht ag baint leo. Tá ról lárnach ag an rialtas freisin. In Éirinn, mar shampla, tá polasaithe ag an rialtas bunaithe ar cháin, agus cuirtear deontaisí ar fáil do chomhlachtaí idirnáisiúnta bunú anseo freisin. Comhlacht a d'éirigh leis bunú anseo ná Intel, comhlacht Meiriceánach. Bhunaigh siad fréamh i Léim an Bhradáin i gContae Chill Dara. Cén fáth go raibh Intel ag iarraidh fréamh a bhunú anseo? Bhuel, tá an cáin fíorfíor-íseal do chomhlachtaí in Éirinn agus fuair Intel deontaisí ón rialtais. Tá sé díreach in aice leis an M50 agus gar go Aerfort Bhaile Átha Cliath, tá blast oibreoirí ar fáil i Léim an Bhradáin agus tá Léim an Bhradáin i lár Maigh Nuad agus Baile Átha Cliath. In Intel plastach agus sileacan isteach. Ansin, déantar micriteicneolaíocht air agus cuireann siad amach micrishliseanna le haghaidh ríomhairí. Mar gheall go bhfuil an stuff seo éadrom go leor, cuireanns muid tionscal éadrom ar chomhlacht mar Intel.